tigi jalaki i b'a jalaki n'i man ka jalaki fɛnɛ i b'a jo mhm. mhm. bɔn komi an ye karamɔgɔkɛ ye a ka mɔgɔw u bɛ ka bɔ ka fɛn caman fɔ mhm. bwa foronto y'a dun ta a y'a bɔ tan bwa foronto bɛ tan a bɛ nin cogo de la tan tan tan ne ko nin si tɛ min bɛ dugu ma dɛ aw k'o ɲɛɲini aw k'o dɔn fɔlɔ yanni aw ka kuma sanfɛla la o kanu kama ne y'a essayer n b'i wele k'i hakilina dɔn n'a sɔrɔ fɛn min b'i ni karamɔgɔkɛ yɛrɛ yɛrɛ cɛ mɛ n dan ye mɛn tigi la ye sinɔn bi maliyɛn bɛɛ bɛ karamɔgɔ jogo dɔn ka fɔ bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔkɛ ye mɔgɔ sugu min ye bi mɛ bɛɛ b'i ɲɛ cɛ bi mali ko kɛlen bɛ mɔgɔ ko de ye mɛ ala ko tɛ mali ko kɛlen bɛ yɛrɛ ko de ye mɛ ala ko tɛ mɛ tiɲɛ tɛ se ka fɔ ni min ye ɲɛfɛla sɔrɔ n'a fɔra ko tiɲɛ bɛ fɔ ye e fa bɛ nɛni mhm. e ba bɛ nɛni mhm. u fɛ mhm. bon ne kɔni b'a dɔn cɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ tile kelen ka tila ka muruta tigi la tile kelen fɛn dɔ bɛ yen bon o fɛn min bɛ yen o bɛ se ka kɛ sɛgɛrɛ ye mɛ o tɛ fɔ mɛ kɛlɛ bɛ kɛ mɛ dugumala tɛ fɔ mhm. mɛ n ko ne b'i wele k'i ɲininka mhm. ala ni kira kama min b'i ni karamɔgɔ cɛ yɛrɛ yɛrɛ n'a a ka kojugu min k'i la n'i bɛ se ka dɔ fɔ an maliyɛn denw ye an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ walayi o bɛ diya ne ye i kanubaga de ye ne ye dɛ mɛ n bɛ fɛ i ka a fɔ an ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la nin de bɛ yen nin jogo kama ne yɛrɛ ne banna karamɔgɔ la ou bien n'a sɔrɔ layidu dɔ tun b'i n'a cɛ a ma layidu dafa o kama ne banna a la n bɛ ka kuma tan pour que an maliyɛn denw an fana bɛ se ka bɔ fili la dɔɔnin yana n'i sera k'o fɔ an ye o bɛ diya n ye an fana b'i lamɛn balimakɛ n ka foli b'i ye fɔlɔ o diyara n ye n yɛrɛ b'i fo
ka ɲininkali diyara n ye ɲininkali bɛ maa min tɔɔrɔ nkalontigɛla n'i ko k'i bɛ nkalontigɛla kɔni ɲininka k'a ka fɛn dɔ kɔni f'i ɲɛna a y'a i y'a ka bana lawuli o ye tiɲɛ
ɔ ne ta in tɛ k'a fɔ ko n bɛ yiran yiran a fɔli la walima n bɛ yiran yiran a kɛli la ɔ yanni n ka kuma i ye fɔlɔ masa min ye ne ni e dan n b'o kɛ n ka témoignage ye o bɛ diya n ye n ka fɔta bɛɛ lajɛlen kan n bɛna min f'i ɲɛna e ye ɲininkali min kɛ n na nin min yɛrɛ ye ko yɛrɛ yɛrɛ de ye o de ye tɛgɛnsɔya ye ni maa tigɛra mɔgɔ la ka ban a banna
voilà bon nin ko in bɛɛ boli tɛgɛnsɔya de kan mais tɛgɛnsɔya fana tɛ kɛ ten dɛ a tɛ kɛ gansan a bɛ kɛ ko dɔw de kan n'i ye dannaya ta k'a da mɔgɔ kan
a nana dannaya falen ni dannayabaliya ye ani libu ni tɔɔrɔ ne yɛrɛ de tiɲɛ tiɲɛ na ne yɛrɛ tigɛlen bɛ karamɔgɔkɛ la quoi n tigɛra a la quoi ne ni de tigɛra a la n'a a wale ye
Ka d'a kan a ye tɔɔrɔ minnu lase n ma, a ye janfa minnu lase n ma, a ye degun minnu lase n ma. Unhun. N ye muɲu ka muɲu ka muɲu ka muɲu ka muɲu kabi ko ninnu bi daminɛ ka muɲu mais n sera n dan de la. N y'a ye muɲu tɛ fɛn ɲɛ quoi o de b'a tɔ juguya ka taa fɛ. Unhun. N'a nana fɔ ka fɔ k'e ye mɔgɔ min tuubi. Ouais. i kɛ labanko tuguni ka janfaw dilan janfa minnu ni alaba ye o seere ye n' olu nana bange kɛnɛ kan mɔgɔw ye i yɛrɛ ye mɔgɔw minnu bila baara kɛli la mhm. ne tuubira ka don silamɛya la mhm. mankan in bɛɛ sababu sɔrɔla fɛn min de fɛ y'a faamuya b'a la mhm. o de ye y'a faamuya mankan nin yɛrɛ yɛrɛ n'o tɛ kow bɛ ka kɛ mais ne ma fɛ mankan yɛrɛ juju n bɛna o de f'i ɲɛna
Ɛɛ n ye muso min furu n donna silamɛya la n ye muso furu muso min furulen don fɛnɛ mɔgɔ si tɛ yen ni maa min ye karamɔgɔ n'a nɔfɛ mɔgɔ n'a jɛɲɔgɔn ye o ko o mɔgɔ min bɛ muso in ka lahalaya kalama ni muso in nana Kayi yan voilà en 2005 a fɔ a ka kaburuya juruya tun bɛ kɛ tamani ni selincinin kalo de sera mhm. mɔgɔw tun bɛ taa selincinin mɔgɔw bɛ wali daminɛ mais komi sisan a bɔra o kan o kɛra ne ka tamani taa fɔlɔ de ye bon o kɛra a laban ye n taara o la o kaburuya juruya la yanni n bi taa eh, ansari karamɔgɔ dɔ de bɛ yen o b'a wele ko umar mhm. umar konate umar konate ansari karamɔgɔ de don mhm. mais kayika tɛ mais ivoirien de don parce que o kan de b'a da o julakan de b'a da mhm. a n'a muso u nana kayi dugukolo kan yan mhm. a bɛ moriya baara ninnu fana kɛ mais ansaru karamɔgɔ don puisque ani yan ansaruw bɛ taa wajulu kɛ yɔrɔw la u bɛ taa duguw la a bɛ wajulu kelen kelen bɔ u ni ɲɔgɔn tɛ mhm. ɔ don dɔ la ne kun ko n bɛ labɛn don min na ka taa tamani taga la o don y'a sɔrɔ moto min bɛ wele ko darakɔn
wala o darakɔn de tun b'a bolo a nana ne fɛ yan ko n bɛna taa tamani ko awɔ n ko n bɛna taa tamani a ko madamu bɛ min k'a bɛ sɛritebi la gabuguda la tɛmɛna anw na yan ka taa gabuguda la k'a bɛ taa foli bila o la wa a bɔra yen a nana an sɔrɔ o y'a sɔrɔ n terikɛ dɔ bɛ mairie la yan o ye kayi bamakɔ o y'o avion billet di yan o y'o avion billet an ka bɔ kayi ani ka taa bamakɔ n labɛnnen ko n b'a fɛ ka taa dɔrɔn ani moto nana ka na jɔ ko n bɛ taa tamani ko n bɛ taa tamani ko problème t'a la a taara muso foli kɛ muso in na gabuguda la a seginna a nana a ko bon k'an kɛ eh, fatiya kalan ko ka soli kira kan an k'a fɔ ko an ka ɲɔgɔn ye hasbunallahu wa ni'mal wakilu ko bon ni maa bi taama ka i b'o fɔ ɲɔgɔn ye ko a ka ca la k'a bɛ ɲɔgɔn ye hmm, ne n'a kɔni y'o kɛ bon an y'a kɛ den ten ne bɛna don mobili kɔnɔ a ye n wele a ko n ma ko a ko tiɲɛ na k'a filɛ yɔrɔ min na ko degun b'a kan dɛ parce que k'ala yɔrɔ ne minɛ sisan san ko ka nasɔngɔ t'a bolo n kan ka min d'a ma n y'o d'a ma ale ye moto ta ne donna mobili kɔnɔ n taara dagi dagi kayi aéroport ye avion ta yen kuwa bamakɔ ka sɔrɔ ka bɔ yen ni ka taa segu tamani taga in na o tamani taga in ziyara banni n fa terikɛ dɔ bɛ polisiya la bamakɔ safurula segu n ko n bɛ taa o fɛ yen n y'a fɔ karamɔgɔkɛ yɛrɛ n ko n bɛna taa eh, segu a ko ko cɛ dɔ bɛ segu ko sauti njayi bon ko ni n taara ko n bɛ taa jigin o fɛ yen n ko ayi e k'i sabali kuwa n ko paseke n ko n dɔnbaga dɔ bɛ yen n fa terikɛ dɔ bɛ yen n ko a to n bɛ taa jigin yen o fɛ o tɔgɔ ko karamɔgɔ samake a tun bɛ segu karitiye dɔ bɛ yen ko an eh, eh, pelengana n ko n bɛ taa jigin o fɛ yen wala kɛ ne taara segu dugu kɔnɔ n selen tuma min na sa bon komi n bɔra kayi a janfara dɔɔnin bon tile damadɔ don n sɔrɔla ka n ka kalanden kɔrɔba wele telefɔni na n k'a kɛ telefɔni di n ka muso ma n ko n bɛ kuma a fɛ kuwa kalanden y'i kanto ne ma ko i ko ne m'a fɔ ko ale kɛ muso in ta ko ka taa a bila karamɔgɔkɛ fɛ yen wa ne ko karamɔgɔkɛ jumɛn fɛ yen ko umaru konate fɛ yen kɛ ne ko ne y'o fɔ e ye tuma jumɛn aa ko bon ko fo n'i yafara n ma dɛ k'i b'a sɔrɔ ko n ka muso in de ye nkalon tigɛ a ye k'a nan'a fɔ ale ye ko ne ye telefɔni ci ale ma sisan san ko k'a ka k'a fɔ ale adama ye ko adama k'ale ta sisan san san moto la ko ka taa a bila umaru konate fɛ bon umaru konate bɛ kayi karitiye dɔ la ko madina kura bon ne dun muso ma deli ka se mɔgɔ si bara la hali ka bɔ kɛnɛ ma bilahi muso in don hali kɛnɛ ma hali ka taa bitigi la hali n'an sigiɲɔgɔnw nana baro k'a fɛ a bɛ taa don bon na k'i da k'u sigilen to bon ne bɛ muso dɔn n'o lahalaya ye e mɛ ko ne y'a fɔ ko ale ka taa n ko adama kalanden ko n'i ye fɛn kalama k'i ba ne wele ka ɲininka kɛ n'a sɔrɔ n y'a fɔ o tiɲɛ n ko walahi ne t'a kalama bilahi n m'a fɔ aa wa k'ale taara bila yen dɛ ɛ n ko mun dɔnbaya de bɛ umaru ni nin cɛ ni fo u bɛ taa ne kɔfɛ bɔn n bɛ min f'i ɲɛna taa nɔfɛ ka taa f'a ɲɛna ko eh, musonin ye nkalon tigɛ ka k'a lasegin ka na ko n ma jɛn n'a ka bɔli ye n kɔfɛ kalanden ye moto ta taara a taara ɲɛfɔ umaru konate ye ko bɔn ko jaa jaa musonin ye nkalon tigɛ ko bɔn a y'a fɔ ko bɔn a m'a fɔ jaga yɛrɛ k'a ye nkalon tigɛ don ko bɔn a ko ko n ka n'a nɔfɛ ka taa n'a ye hmm. a ye kalanden jaabi k'o tuma fɛ k'ale yɛrɛ tɛ na ne fɛ yan wa hmm. o ko ko ayi dɛ ko n kan t'o ma dɛ buwa de ko ko ka taa n'a ye ne kan b'o de ma i ka wali n kan t'o ma dɛ hmm. wa n'o ye ɲɔgɔn sama a ma sɔn ka muso in nabɔ ne ye kalanden wele n k'aw sera so wa a k'u ma taa fɔlɔ dɛ ko parce que ko cɛ bɛ ka kuma min fɔ yan n ye ale ka appel tigɛ dɔrɔn n ye karamɔgɔkɛ yɛrɛ wele n'o ye umaru ye n ko n'o ye umaru ye ɛ n ko umaru n ko n y'a mɛn ko karisa muso b'i fɛ n ko tiɲɛ don wa a ko tiɲɛ don ɛ n ko mun nana n'o ye ɛ ko mun ye k'o tuma k'ale tɛ na ne fɛ yan mɛ n'e bɛ na ne fɛ yan n k'o tuma fɛ ne muso de b'o juru sara ne kɔfɛ yan ah, mɛ n ko min ye n tɔɔrɔ kuwa n k'aw karamɔgɔw de ko ko ni muso bɔra cɛ kɔfɛ k'a sɔrɔ cɛ ka diɲɛ tɛ ko ala y'a danga kira y'a danga danganikɛlaw bɛɛ lajɛlen a y'a danga walahi u y'a fɔ bɔn e dun b'a dɔn ne voyagera f'e yɛrɛ nana ne bilasira fatiya kalan ka soli kira kan e kɔni b'a dɔn ne voyagera i b'a dɔn ɔ ni ne muso hali a ye nkalon tigɛ sa ka t'e fɛ yen n'e b'i ka diinɛ dɔn a f'a ɲɛna i ye min kɛ nin parce que ne b'a kalama i cɛ taamana n yɛrɛ taar'a bilasira i ye min kɛ nin an ka diinɛ tɛ sɔn nin ma segin ale kan k'o leçon d'a ma aa e m'o kɛ n ye mɔgɔ bila k'a ta n ko tuguni e bɛ mun wɛrɛ ɲɛɲini na ko e bɛ na yan e tɛ na yan mɛ hali n'e bɛ na yan mm. mun b'a to e ka nali yan ni ne muso bɛ taa n kɔfɛ a dun taayɔrɔ tɛ a ma deli ka t'i fɛ i foyi mun b'o sabuya mm-hmm. n bɛ fɛn min f'i ɲɛna sabali dɛ n'o tɛ i bɛna fitinɛ dɔ wuli i ma sigi ni fitinɛ min ye dɛ o kuma surunya ko ne ma ko bɔn ko n'o don ko ne ka hakili sigi a kana kɛ ne ɲɛna k'ale mako bɛ ne muso la k'ale k'ale bɛ mun kɛ nin na k'ale ka fura kɛ nin na ko ne ka hakili sigi n ye telefɔni tigɛ n ye maa wɛrɛ wele n'o ye nuhun jara ye n ko nuhun jara kɛ taa yanni mankan kɛ nuhun fana kɛ taa o yɛrɛ dimina o ko k'a b'a fɛ k'a kɛlɛ bɔn o fana a ma bɔ n ye o ɲininka ko bɔn ko i t'i jɔ n kɛ don ka taa k'a bɛ manamanakan fɔ la yan ɔ mɛ tiɲɛ na n tɛ ka cɛ in fɛ jate minɛ dɛ k'a fɔ ko jɛnɛya don k'a ye jɛnɛya kɛ walima jɛnɛya sira n tɔgɔ o tɛ n ka kuma la dɛ parce que n tɛ nkalon da mɔgɔ la. non o ye jo ye mɛ hali bɔn ala tigɛ tɛ. i jɔ n ka na i jɔ n ka na. ok. bɔn o tuma fɛ sa o fana y'o fɔ n y'a wele n ko bɔn e yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ sa umaru. Mhm. a ye n jaabi de ko ne kɛ n jasigi ne donna musoko la n kɔrɔ ne kɛ n jasigi ale ka fura bɛ ne la ne mhm. muso la mhm. ale bɛ nana ne fɛ o tuma ne muso ka fisa n'ale wa ko d'ailleurs n'o don ko kalanden minnu jɔlen bɛ manamanakan fɔ la yan nin k'a tɛ kuma fɔ ko n yɛrɛ ka n'a nɔfɛ mais ne bɛ seku i bɛ nin kuma sugu fɔ ne ye cogo di ne fana ko a ma n ko e ye kafiri dajali ye n ye muso ye haramu siɲɛ bi wolonwula ani siɲɛ wolonwula mhm. n y'a haramu e ka muso in ta n t'a fɛ tugun
voilà n ye muso haramu siɲɛ bi wolonwula siɲɛ wolonwula mhm. ne y'o fɔ ka telefɔni tigɛ dɔrɔn donc o dɔɔni dɔrɔn a ye muso in nabɔ ka na ne nana n'a ye so kɔnɔ mhm. bon ne bɛ segu yen o de la sisan segu karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen ansari karamɔgɔ don ko mahamadu sɔlilu karamɔgɔ nin kɛra n na wura min fɛ tile min fɛ o su fɛ a ko n ma k'an ka taa émission kɛ segu radio so dɔ bɛ ko basɔ ka radio u b'a fɔ ma ko radio foko k'an ka taa émission kɛ yen mais komi nin bɛ ne dusukun na bon ne ni muso ma kɛlɛ n'a ma foyi mais n y'a haramu nin cogo na ta ale sabuya la furu sabu ma bɔ ale la wa sabu bɔra la o dusulafin nin bɛ ne la dɛ n tun ma sɔn ka taa radio la mais cɛ in tɛ nin kalama quoi n'o ye mamadu soli karamɔgɔ ma bonya kama mm. donc n y'a bila quoi an taara radio la an ye émission kɛ basɔ ye n ɲininka n tubira cogo jumɛn ka kana ɲa ma n ye kuma ninnu fɔ ka na bɔ émission b'a fɛ ka ban a ye ɲininka ko welekan jumɛn bɛ ne bolo ko k'a lase bolisɔnnaw ma bolisɔnna minnu ma sɔn ka tubi ka don silamɛya la ne ye n kanto o yɔrɔ la n ko est-ce que n ko bolisɔnna yɛrɛ kɛ tubi ka don silamɛya la n k'o tɛ ne bɔ foronto bolo koba ye ansari kafiri kɛ jugujuguya dabila dɛ ka kɛ silamɛ ɲuman ɲuman ye n k'o de kɛ di ne ye bolisɔnna tubilen ye ka don silamɛya la ko sabula n ko mɔgɔ bɛ ansaru la n ko mɔgɔ bɛ ansaru la n ko firawuna ka fisa n'u ye wa tila bɛɛ karamɔgɔw ye nin kuma in fɔra ne fɛ l'an deux mille cinq arajo la ɔ bon ne ye nin kuma min fɔ bon o de kɛra masiba de ye sa
ko bɛɛ ju de kɛra nin ye bon ne kɔni ye nin kɛ mm. bon ne nalen ne yɛrɛ bɔra segu don min na o don hayidara taara segu a tɛmɛna ka taa joro a mm. segintɔ ka na ko karamɔgɔ dɔ de bɛ yen o de ye kasiti in d'a ma ko ne ansaru neni ka mm. ansaruw lagosi ka mm-hmm. kanjugu bɛɛ lajɛlen fɔ ansaruw ma mm-hmm. o kɛ tuma min na karamɔgɔya ka ni min ye émission kɛ a y'o dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ mm-hmm. dɔgɔyalima bɛɛ da ko parce que ko mun na k'o bɛ taa ɲini arajo la ɔ bon a ye kasiti in minɛ ko mais k'a yɛrɛ bɛ ne ta gérer quoi a nalen bamakɔ yɔrɔ sa kamalen min ba fatulen filɛ nin ye a y'o wele quoi k'o to ne yɛrɛ fɛ yan sɔrɔ ne n'o yɛrɛ sigilen bɛ o nana ne fɛn don ka ka duloki bɔ k'a dulon pɔnti na k'i sigi an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɛ boisson butelinin da yɛlɛ k'a d'a ma a bɛ k'o min tuma min na dɔrɔn karamɔgɔ ka appel donn'a kun parce que ne n'u tun ka di de fo k'a fɔ k'a dama tɛmɛna i ni buna kun ka di fo k'a fɔ k'a dan sago la alahu akbar an tun ka di de fo k'a fɔ k'a dalen bɛ n na a bɛ n fɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de mhm. ɔ bon o kɛ tuma ale ye buna wele k'a f'a ɲɛna ko bon k'a kɛ mɔgɔ kelen ɲini k'a fara kan ko a ka t'a sɔrɔ bamakɔ sini bɛɛ mhm. ɔ a ye telefɔni bila bon buna t'a wele kun dɔn buna ko ne ma ee ko ko karamɔgɔ don koyi ko karamɔgɔ don ko hɔn k'a ko kun kɛ mɔgɔ dɔ ɲini san san sini ko ka taa ko t'a sɔrɔ bamakɔ san san san
mais buna tun t'a ɲɛ dɔn a bɛ ka wele min ma wala o kɛ tuma min na sa bon buna sɔrɔla o la k'a fɔ ye o y'a sɔrɔ cɛ o y'a sɔrɔ cɛ min bɛ perezidanya la kayi a n'o ye

bon a y'o wele a n'o taara u taatɔ sɔgɔmada fɛ ne ni n ka cɛkɔrɔba sankare ta ne yɛrɛ taara waa kelen d'u ma kayi poste la ko ka kɛ dumuni sɔngɔ ye u taara ja taama in bɛ ka kɛ ne kan o taalen haidara de kasɛti bɔ sa k'a di ka kan caman fɔ ko kɛ tɔn bɛɛ wele ka tɔn kanibaga bɛɛ wele ne ye nin wale min kɛ nin ka tɔnden bɛɛ labɔ a kan mais ne kana bɔ a kalama wa a b'a ɲini maa si kana se ne ka du kɔnɔ yan tugun ko ala y'a yira ale haidara la ko ne buwa foronto tɛ sa ba ko ne ne ma segin bolibato ma ka sɔrɔ ka mɔgɔw la fujini sa k'u la fujini ala y'a kɛ u nana kayi mhm. min y'a f'i ye ko ni buna kɛ di buna nana buna nana ka n'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ko ne tun taara segu wa n ko ee n ko tuma fɛ ne tun tɛ kan segu wa ah, ko wayi ko n ye émission ko n ye émission dɔ de kɛ wa n ko ɔhɔn ko ko wele ko nin ye o ye nka a tun ma se ka lave cerveau kɛ ne la pour n kan'a dɔn parce que u ye mɔgɔ wele siège la ko bɛɛ ka taa ko urgent bon nin yɔrɔ de la sa ne de tigɛra buna la ye parce que buna tugunna karamɔgɔ kɔ nin yɔrɔ la ka a kɛ i n'a fɔ kabi diɲɛ danna ani ne ma deli ka ɲɔgɔn ye depuis yen dɔrɔn ne sɔmina ɔ k'a bɛ taa muso la kalan yɔrɔ la ko quatre heures waati ko ne b'a sɔrɔ a ka du kɔnɔ ja bɛ ka taa réunion kɛ yɔrɔ la ne t'a kalama a t'a to a ko n ka kalanden kɔrɔba ma ko an bɛɛ bɛ yan bila ko buwa foronto y'an bɛɛ kafiriya a y'o fɔ tulonkɛ kuma la ka yɛlɛ donc o y'a sɔrɔ ne ko n ko problème t'a la fo a tun y'a fɔ ka taa muso la kalan yɔrɔ ko quatre heures la ko n b'a sɔrɔ a ka du kɔnɔ rendez-vous tun b'an cɛ mais a taatɔ ye nin fɔ dɔrɔn ne sɔmina a ye moto wuli a taara dɔrɔn ne ko adama n ko adama ko janfa dɔ bɛ ne kama buna tɛ ka taa muso la kalan yɔrɔ dɛ n ko yɛrɛw bɛ ne kɔfɛ u nana ka bɔ bamakɔ cogo min na a ka kuma in b'a yira yɛrɛw bɛ ne kɔ ɔ a taara dɔrɔn kɔfɛ ne y'a wele n ko b'a fɔ a ɲɛna an tun bɛnna kan ko n b'i sɔrɔ i ka du kɔnɔ ye quatre heures an k'o bɔ a ma komi a fɔra ko fitiri fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ siège la an mɔgɔ saba ne y'a naaninan ye ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n ko problème foyi foyi t'a la n b'i sɔrɔ yen ja ala bɛna ne dɛmɛ ye ja ale fana nana jama bɛɛ sigilen bɛ k'ale makɔnɔ siège la mɔgɔ si t'a dɔn mm. tɔn bɛɛ welela ani tɔn kanibaga bɛɛ komi karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na mais mɔgɔ si t'a dɔn u wele kun ye min ye siège kɔnɔ siège mm. fara jama la sa u bɛ ka buna kelen makɔnɔ komi a tun bɛ n fɛ yan oui donc ale nana dɔrɔn ka kɔlɔsi bɔ k'a da k'a ka telefɔni bɔ k'a da dɔrɔn ka tasali ta ka don ɲɛgɛn na mm. bon ne ka appel fɔra ale kɔ ko n b'a fɛ k'a fɔ a ye bɛnkan min tun b'an cɛ quatre heures la min sɔrɔ i bara an k'o bɔ a ma n b'a fɛ mm. k'o fɔ a ɲɛna parce que a bɔtɔ ye kuma min fɔ n ma o faamu telefɔni sonnena dɔrɔn karamɔgɔ wɛrɛ ye telefɔni ta ka sɔrɔ parce que ale bɛ ɲɛgɛn na i ma ala ka ko ye wa i ma ala ka ko ye o karamɔgɔ ko ne ma ko ne ko eh, ko buna ayi ko buna tɛ n ko jɔn don a y'a tɔgɔ fɔ ko kisima jakite don ɛ n k'a kɛra cogo e ko buwa foronto ko bamakɔkaw nana ko urgent ko yan falen bɛ seji la dɛ ko mhm. k'an t'a dɔn min don k'e tɛ na wa ko buna k'an tun bɛ ka buna makɔnɔ ko buna nana sisan sisan k'a donna ɲɛgɛn na ko urgent ko ko gɛlɛnba kɛra dɛ koba dɔ de kɛra ko mais ko ma fɛn fɔ mɔgɔ parce que ko buna minnu taara ko président bɛ yan mais buna ma se yan fɔlɔ wa bon k'a nana yan sisan k'a donna ɲɛgɛn na mhm. ne y'a dɔn sisan k'a fɔ ko ko bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban mais pour cɛ kana sɔmi ne ma parce que n bɛna t'u sɔrɔ yen mhm. ne ko a ma n ko non n k'a ka ɲi ne tɛ taa quoi n ko foli dɔrɔn dɔrɔn don a ka ɲi quoi voilà n ko foli dɔrɔn don mhm. ɔ ale fana m'a fɔ buna ye ko buwa foronto ye weleli kɛ ne ka cɛ ye n ta moto la an ka taa ka taa bara wa sɔrɔ kasɛti min bɛ arajo la u b'a la ka jouer buna bɛ ka wuli ka kuma a y'a yɛrɛ bonya a m'a kɛ tan tan wa a y'a yɛrɛ bonya hayidara kan hayidara ko yɛrɛ donna tan u bɛ k'o fɔ n tulo b'a la fo n nana se u ma ne don jama la dɔrɔn u ye arajo faga ne ko u ma n ko bon n ko aw yɛrɛ ko kɔ ko ni maa min y'an janfa k'o t'an dɔ ye ne b'a dɔn ko silamɛ man ka janfa hali ne ye maafako kɛ a y'a wele fura k'a fɔ i ye nin kɛ a ma bɛn n bɛ n ka dalu d'aw ma o a bɛ ka kuma ɲuman gogo nin ko dalu b'a la n bolo a ye ɲininka mun n'an y'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ansaru la ko firawuna ka fisa ka kalan bɛɛ karamɔgɔ ye a ye ɲininka n k'a ɲɛfɔ dɔrɔn kuma bɛ ban kuma bɛ ban wa ɔ k'o man fisa ni janfa ye wa n'o ye tun kana i man ka kɛ da i mankan ci kama ne ko bon ni n taara n tɛ segin tugun ɔ ne nana bɔ yen tuma min na o yɛrɛ karamɔgɔ hayidara wele ko a ko a nana yan sɔrɔ yan ko k'a nɔgɔya ɔ ok ne nana ne ye karamɔgɔ hayidara wele kuma lamɛn ne balimakɛ walayi n tulo b'i la bon n bɔra sezi la dɔrɔn n ye karamɔgɔkɛ wele n ko karamɔgɔ n ko tiɲɛ na n ko ne jigi tɛgɛla bi n ko ne siranna bi fo ka taa dama tɛmɛ mhm. a ko a kɛra cogo di n ko ee n ko bon ne taara a sɔrɔ ninnu bɛ ka janfa dilan ko ne ye kasɛti dɔ bɔ segu kasɛti b'u bolo u b'a la k'o jouer vraiment n ko n m'a dɔn buna ko k'a bɛ taa musola kalanyɔrɔ jaa u bɛ ka taa janfa jugu dilan ne la k'u bɔra bamakɔ u bɛ taa janfa jugu dilan ne la n ko vraiment n ko nin ye n jigi tɛgɛ dɛ karamɔgɔ hayidara ye ne jaabi ko eh, ko morikɛ ne yan ko naamu hmm. a ko bilahi ko tɔgɔ min b'i la k'o le hasidiya bɛ ninnu na hmm, hmm, ko tɔgɔ min b'i la k'o le hasidiya minɛ k'u b'i bili kojuguya la mun na walahi ko mais ko saya ka fisa ni malo min ye k'o b'a y'u ɲa la k'u b'i kɔniya ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ tɔgɔ min b'i la dɛ ko le hasidiya b'u la ko n'i y'a ye ko kayi ansari dɔnna n ye ka tubi da tɔ n da tun dɔnna ko ansari bɛ kayi wa o bɛ bili ko mun na mais saya ka fisa ni malo min ye o b'o kɛ hmm. ɛ karamɔgɔkɛ nin ye n jigi tigɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ o ko n kɛ wuli k'a sɔrɔ ye bon o sen fɛ sa réunion banna u ye embargo sigi ne kan quoi Ah, maa si kana se ne bara ni min sera i gɛnna ka bɔ tɔn na mm. wa u y'a kɔrɔbɔ fana dɛ mɔgɔ mɔgɔ na ne fɛ u y'a bɛɛ gɛn ka bɔ tɔn na mm. batugu ne o nana n fɛ u y'a gɛn ka bɔ tɔn na isa tamura o nana n ka du kɔnɔ u y'a gɛn ka bɔ tɔn na nuhun jara o nana n ka du kɔnɔ u y'a gɛn ka bɔ tɔn na ɛɛ eh, alu kɔnɛ o nana n ka du kɔnɔ u y'a gɛn ka bɔ tɔn na ko jusqu'à nouvel ordre ko parce que a fɔra mɔgɔ si kana ne fɛ yan ko mun na o bɛ na ne bara mm-hmm. u ye kalo wɔɔrɔ di olu ma kalo wɔɔrɔ dafalen u y'u wele ko k'u tɛ kuma fila fɛ k'u ka kelen ta buwa foronto ni tɔn na mhm. donc a kɛra embargo sa jusqu'à nouvel ordre ye ne wulila o de la sa ka taa bamakɔ a bɛnna alamisadonya dɔ ma ni sangare ka taa karamɔgɔ fɛ yen o karamɔgɔ nani ma e de ye ne tubi n'a sɔrɔ ne ye ko dɔ de kɛ mhm. parce que n k'u ye n tɔɔrɔ u ye n degun u ye n sɛgɛn n'a sɔrɔ n ye ko kɛ min ma bɛn n b'a ɲini i fɛ k'a kɛ ala kama tubi min b'a ni ɲɔgɔn tɛ i k'a fɔ kalanden i ye nin masina kɛ n ko n bɛ layidu d'i ma i ka du kɔnɔ sa saya bɛ se n ma n t'a se fila fo k'a san tan ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugun n hmm, hmm. bɔra kayi n nakun ye min ye ka n'o f'i ye n k'o de ye nin ye karamɔgɔkɛ ni y'a da la alikiyama dɔ don ba ba la a y'a kini bolo la a disi la a ko buwa foronto e ma foyi kɛ ne bɛ se k'a fɔ ko i ye nin kɛ k'a man ɲi a man ɲi e ne ne m'o ye ko mɔgɔw b'a fɔ ko ne jugu ko ko wahabiyaw jugu ye ne ye ko bilahi ko ne hayidara jugu tɛ wahabiyaw ye ko jugu si tɛ ne hayidara la ko ni ansari karamɔgɔw tɛ ko mais ko n tɛ se k'a fɔ ko n'i y'a fɔ k'u b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bonya min k'u ye k'i n'a sɔrɔ ko le hasidiya bɛ ne hayidara la e bɛ kuma min fɔ o bɛ se ka fɛnkɛ ne la cogo jumɛn ko k'ale tɛ nin kala ma quoi k'ale yɛrɛ t'a dɔn ko nin kɛra a t'a kala ma quoi maliyɛnw a y'aw tulo majɔ dɛ nin nalen kɛla tuma min na sa ne tɔ jigi tigɛra n yɛrɛ kun na i kɔ tuguni bon ka ko tiɲɛ bange sa ala nana o bange a 2008 a bɔ min kɛra bamakɔ a bɛ taa dakaro a nana kayi yan a su fɛ ne n'a jiginna bunaw ka du kɔnɔ a su fɛ ne yɛrɛ taara n kelen n'a kelen ka sigi ko ko kɛra n na n y'a bɛɛ fɔ ka ban ko tuguni ko nin de b'a sɔrɔ embargo jugu bɛ ne kan walahi mm, mm, mm. bon fataw bɛ n bolo fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ n bolo i bɛ embargo sigi tan k'a lebu u ko i y'a ye an y'a gɛn a ye hayidara ba neni k'a fa neni jo b'a ka misiri kɔnɔ a seginna ka kafiriya ma u ye ko in daminɛ o de la kɔsa in na sa kuma wɛrɛw de ka na dɛ ko in daminɛna de ye parce que a fɔra ko boli sera ka kule mɔgɔ bolo fo ka dugu jɛ n'a fɔra ko seginna ka boli bato ma mɔgɔ bɛ teliya ka da o la quoi ça c'est vrai ça c'est vrai n'o ye tiɲɛ voilà o y'o de ko o y'u k'u ka kɛlɛkɛ bolo fɔlɔ de ye k'a fɔ ko fitiriwaleya ni fɛn wɛrɛ ninnu min ye ko i balila dɔ in ma fɛn ɲa ɔ balima deux mille huit o la sa taalen dakari o tuma y'a sɔrɔ ne fɛnɛ nana so bɔn ne seginna ka n'a sɔrɔ a bɔra dakari ka taa bamakɔ bɔn buna ni sɛkumari konatɛ donc ne y'u wele k'u ka na u nalen n ko fɛn dɔ de fɔra ni ɲɔgɔn tɛ an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ko fo an k'o fɔ ɲɔgɔn ye donc ne donna kuma la ka na walahi bilahi la ilaha ilala muhamadu rasulula salala salama buna ni sɛkumaro sigilen filɛ buna ko ko bɔ foronto ko bilahi ko ayidara de y'an bila la alahu akibaru ko ayidara de y'an wele n'o tɛ ko a ma ne wele ka ne to e ka du kɔnɔ yan wa ne ka kow tiɲɛ mhm. ko sɛkumaro i sigilen filɛ a ye mun f'an ye aw ka ne tɔn mɔgɔ bɛɛ wele ka tɔn kalimaga bɛɛ wele i ye wale kɛ jugu ko k'a yira bɛɛ la mɔgɔ si kana s'i fɛ yan tugun k'a y'a nabɛn ka kasiti d'a ma a yɛrɛ dimi kojugu a ye sigi cogo min ladege olu ɲɛ na u y'o sigi cogo ladege alahu akibaru a ko ko sɛkumari ko a y'a fɔ wa a m'a fɔ sɛkumari ko k'a y'a fɔ ko non non a y'a fɔ wa a m'a fɔ sɛkumari ko k'a y'a fɔ ɔ ko bɔ foronto karamɔgɔ y'an bila la n'a y'an bila an tɛ se k'an bali ka kɛ dɛ ko n'i y'a ye n y'a kɛ an y'a kɛ ko karamɔgɔ de y'an bila la dɛ hmm? ɔ bɔn gundo ma na bɔrɔtɔ n kɔ tuguni wa a bɔrɔtɔra ɔ ne mɛnɛ miiri o ma ne taalen e fɛ e ko ko ko tɔgɔ min bɛ ne la k'o de juguya b'o olu la e ala n'a kira bɔn e balimakɛ i ye ala jɛ sa tubi bɛ dalen mɔgɔ min na ala ko n'a kira ko la bɔn ni tigi ma filɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ dannaya bɔ yen dɔɔni ka fa bɛ dɔɔni tɛ sa ni ala ko la cogo di nin bɛ se k'a kɛ cogo di e ɲɔgɔn dɔnnibatɔ bɛ se ka nin ɲɔgɔn tubi denni nin ko sugu dilan la ka kɛ i n'a fɔ e tɛ fɛn kalama la i yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ bɔ n'i ye i kɔfɛ i ye wale min kɛ i ye fɛn minnu kɛ k'a bange kɛnɛ kan. Alahu akibaru non a bɛ ni ne yɛrɛ b'i place la n tɛ da i la bilen.
bon ne tɛ se ka la a la yanni lahara jɔdon tɛ o lanbaliya min n'o bɛ yen dɛ mais ma sɔn ka fin f'a ye ma sɔn ka jɛ f'a ye n kɔni bɛ to k'a wele téléphone na ten mais kɛsɔya bɛ yen
ɔ ka na sa ka ko tɔ yɛrɛ kɛ a a kɛ tiɲɛli yɛrɛ ye sa mhm. arasibati na min kɛra ne fɛ yan arasibati nana ne fɛ l'an deux mille dix-huit deuxième mois waati la n'a nana yan ka na ne ka banabaatɔ lajɛ f'a da sera récépissé ko ma ko récépissé b'an bolo wa ni ka kalan n'o récépissé ta k'a d'a ma récépissé kɔnɔ centre maladie mentale serifu usumani madani ayidara o t'a kɔnɔ wa arasibati ye o min kalan k'o fɛnkɛ dɛ hmm. k'a fɔ ko tuma min ko silamɛw dɛmɛ silamɛw t'i dɛmɛ ne ko silamɛya ma ca an fɛ mali yan fɔlɔ mais c'est vrai a tɔgɔ min yera o de la sa dɛ o de nana kɛ ko ne farala a jugu kan kɔ tuguni ne wulila ça c'est vrai bon o de kɛra fitinɛ de ye sa fitiri wale kow puwa kɛ gori ni nata pu kɛ gɛlɛ ni fɛnkɛ ye a y'a don tan a y'a bɔ tan a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan bon minnu b'a ka jouer kɔrɔ lɔn a delila ka jouer minnu kɛ n y'o ɲɛfin na u nana commencer ka bɔ ni nin ye kɔ tuguni kɔ an bolo la suna TV fana nana an fɛ yan o y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ donc ras bath ni wahabiyaw o de nana ka na a financer ka na fɛn kɛ yan k'a bila haidara la a ka o dɔgɔya u yɛrɛ nana o image ta donc o y'a san tan parce que le 16 septembre 2004 ne hakili la n ko le 16 septembre l'an